ndị be anyị ekenekwa m nke onye chiri ya zere unu a sị nkata atawa afịa orie gotara anyị ihe akụ akụ ihe enwe enwe ụmụnne m otu nwaada kpọrọ m na fon na-akọrọ m otu pastọ ya si wee agwọ ya ọrịa otu ya si wee akụ mkpụrụ otu ya si wee sow ya seed na etu nya si wee akwụ tithe e wee agwọ ya infection tarụgoro nchara n'ime arụ ya infection nọgoro eh, since how many months n'ime arụ ya ịkwụ ọnụna na ọ just mkpụrụ ọgwụ ịnọ nya ji ejegoro na kemis na ọ nya ka e ji wee gwọọ nya bụ ọrịa ụmụnne m nkịta sịkwa na ndị nwere ike amarọ anọ ana onye nwere ife amarọ ife o nwere o luzuo nya bụ ife mgbe o tufuoro nya bụ ife ọ ghọta mkpa ya bụ ife ahụ o nwere ife ọ bụ ndị be anyị lapụziri eji mara anyị ndị be anyị lapụziri eji mara anyị nwa bụ ndị igbo fiobezie ọfịa na afịfịa ị na-afụ ugbu a afịfịa a ife anyị na-akpọ ya bụ ọbachiri ma ọ bụ abalị dị egwu amarọ m ife ndị be unu na-akpọ ya ị nwere ike na-afụ afịfịa a na your kọmpaụnd ị nwere ike na-afụ ya n'ogbe gị ị nwere ike na-afụ ya n'okirikiri ebe i bi mana ị maghị ife afịfịa a na-arụ afịfịa bụ afịfịa ndị gboo ndị nna nna anyị ha ji agwọ ọrịa afịfịa a ị fụrụ ọrịa ọ na-agwọ karịrị akarị ị nwere ike ịfụ ya ọ dị gị easy n'anya ọ dị gị fecha fecha n'anya afịfịa ị na-afụ ị kpara ya sie esichapụta mmiri ya gba ya n'ife ị pụta ụra ụtụtụ gbara wan glas kọp ya ṅụọ ị pụtakwa n'oge abalị gbara ya wan glas kọp ṅụọ mee ya abalị ịtọ na ịnọ ị chọọ nya bụ malaria ị chọọ nya bụ taịfọd ị chọọ nya bụ ọrịa nke talụ nchara n'ime alụ gị ị chọọ ya ị ma-afụzi ndị be anyị rapụziri eji mara anyị nwa bụ ndị igbo ma fiobezi ọfịa ndị be anyị rapụrụ ife e ji wee mara anyị ma fiobezi ọfịa i were ego i jere enye pastọ sow ya seed nke a

agwara m ya bụ nwaada ọ kpata afịfịa a, o jee weta mkpụrụ ọgwụ naanọ ahụ mkpụrụ ọgwụ ịnọ ahụ mkpụrụ ọgwụ around four e nyere ya as ọgwụ malaria e nyere ya with olive oil with mkpụrụ ọ kụrụ o were mkpụrụ ọgwụ ahụ o weta afịfịa sie ha naabọ n'imi ọ gwa m na ọ bụ ofu isi ka ha naabọ na-esi afịfịa ka ndị be anyị ji agwọ nya bụ infekshọn nke talụ nchara n'ime alụ gị afịfịa ka ndị be anyị ji agwọ nya bụ malaria nke jụrụ ụna nọ n'ime alụ gị ị kpata nya bụ afịfịa si edu m ya isi ri esiti asịlọpụta mmiri ya gbanye ya n'ife ị pụta ụra ụtụtụ gbara ya wan glas kọp ṅụọ ị pụtakwa n'oge abalị gbara ya wan glas kọp ṅụọ mee ya abalị ịtọ na ịnọ ị chọọ nya bụ ọrịa nke tarụ nchara ị chọọ nya bụ infekshọn nke tarụ nchara ị chọọ nya bụ malaria nke tarụ nchara n'ime arụ gị o nwerọ ka ị fụ ya ka anyị hapụ ịdị na-efio ọfịa anyị na-efio ka anyị hapụ ịdị na-epio ọfịa anyị na-epio na nke ikpeazụ a ọfịa ọtụtụ ndị mmadụ na-epio ka hapụ ịdị na-epie ndị gboo nwere debere usoro ụkwụ anyị ga-esoro mana anyị hapụsịrị ya bụ usoro ụkwụ ma pịowezi ọfịa afịfịa bụ afịfịa ha eji agwọ ọrịa ụmụ malaria na ụmụ taifọd nke talichara n'ime arụ anyị ya bụ ego ahụ ị na-eweje nyabụ pastọ nyabụ mkpụrụ ahụ nke ị na-akụ ka e wee gwọọ gị ọrịa nyabụ olive oil nke ị na-ekpeṅụ e weta mmiri nsọ i kpee ṅụọ e weta olive oil nke i kpee ṅụọ anyị amara ife anyị nwere anyị amara ife anyị nwere ọ bịazie bịa mee anyị nwa anyị a na-agbakwuje ndị oyibo ọ bịazie bịa mee anyị nwa anyị a na-awazi ọfịa tuto na anyị amara ife anyị nwere ife dị na be gị ife ị na-afụkwada ife dị gị n'ọkpa ntọala ka ọ ga-abụ i nwesị ya i chebe na nke onye pastọ agwa gị usoro ya esi iti agwa gị na olive oil aṅụba agwa gị na mmiri nke aṅụba e nwere ike mgbe ihe ị ṅụbarị tata olive oil ṅụba mmiri nke a ma ị ṅụba ṅụsịa otu ọ dị nwanne i debe olive oil ma i debe ya bụ mmiri nsọ ị na-ekpeṅụ olive oil ị na-ekpeṅụ mmiri nsọ lee afịfịa ị fụrụ kpata sielu i sichaa ya ṅụcha ị chọọ nya bụ ọrịa nke tara ụtara ị ma afụ ị chọọ nya bụ taifọd ị ma afụ kwụsịnụ ịdị na-epi ọfịa anyị na-epio kwụsịnụ ịdị na-abairi arụ a nke na-eme n'ala igbo arụ a na-abairi aja n'ukwu si kwụsị ịdị na-abairi ya aja ya bụ arụ gbaa ahọ n'obodo ọ bụrụzie omenala ya bụ ife dị njọ ndị igbo nwere ejimara e nwere ife a na-eji amara anyị nwa bụ ndị Igbo e nwere ife anyị dụ mma ya kwụsịnụ ịdị na-eme ka a ga-asị o nwere ife anyị pasịtara kwụsịnụ ịdị na-eme ka a ga-asị o nwere ife anyị dị mma ya ka a ga-asị o nwere ife anyị megwuru n'onwe anyị ọ bụrụ na gị nwa bụ onye na-anụ olu m a na ị kwadoro ejimara ndị Igbo niile eme ihe ka nwa afọ Igbo nwanne nya bụ ejimala anyị a ga-anaghachite azụ o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ka anyị were n'oge chụba nya bụ ewu ojii tupu o fuo ị nọrọ ị na-asị na o nwere ihe nna nna ha chọpụtara na o nwere ihe nna nna ha mere na ọ sọsọ njọ njọ ka ha mere na afịfịa ị fụrụ o so n'otu ife ha chọpụtara ọ ọgụgụ isi chukwu okike abiama nyere ha ka ha ji wee chọpụta afịfịa ka mụ na ụnụ wee nwee ike dị ndụ ka mụ na ụnụ wee nwee ike bie ndụ ogologo ka anyị bido na-eṅomi na ife anyị nwere ka anyị hapụnụ ịdị na-agbakụta ife anyị nwere azụ ka anyị bido ntata na-eṅomi ife anyị nwere kpata afịfịa sielu m i sisie afịfịa zaa mmiri ya m ṅụọrụ m ya maka dat typhoid nke tarụchara n'ime arụ gị ṅụọrụ m ya maka dat infection nke tarụchara n'ime arụ gị ṅụọrụ m ya maka dat malaria nke jụrụ ọnụ na ịṅụba ya abalị ịtọ na ịnọ ṅụba ya ṅụsịa ị chọọ nya bụ ọrịa ị ma afụzi chetakwa ofu glass cup ka m gwara gị ị ga na-agbara ya wee na-aṅụ ife ị na-afụ ugbu a ife ampiclox na-alụ ka nya nwa ife a na-alụ ife ụmụ antibiotic a na-alụ ka nya nwa ife a na-alụ ndị pastọ ndị bụrụ the main yahoo yahoo ndị wụ the highest yahoo yahoo e nwere taa taa bịazie bịa werezie ihe ha na-erizi anyị ọrụ while na ọ ife anyị nwere while na ọ ife chukwu okike abiama ji wee gọzie anyị while na ọ ife e ji malụ anyị nwa bụ ndị igbo maka na anyị nwa gbakụtaziri azụ abịazi abịa werezie na-erizi anyị ọrụ abịazi abịa werezie sikwuzieri egwute olive oil sikwuzieri egwute isi a na-asị anyị kpọba eh, nye chi mba ọzọ ị na-amarọ ka o si eme exist ị gbakụtazie ndị nna nna ha azụ apụtazi agwa na meri meri ya ekpetara gị ekpere mee nke a mee nke ọzọ while na agwakwara gị the same ndị ahụ gwara gị sị gị na meri ya ekpere gị ekpere mere nke ọzọ gị na-akpọ isi ala na-enye the same ndị ahụ gwakwara gị sị gị akpọna isi ala nye ife ọbụna a kpụrụ akpụ the same ndị ahụ ya agwakwa gị kpọkwa isi ala nye nyanwụ meri n'ebe ị na-akpọ isi ala na-enye ya ndị be anyị oge erugo mgbe anyị ga-anaghachi na ejimara anyị anyị nwa bụ ndị igbo nwere ejimara anyị nwa bụ ndị igbo nwere ife anyị ji wee mara anyị anyị nwa bụ ndị igbo nwere ife anyị na-eme ka anyị hapụ ịdazi na-eme nụ ka a ga-asị o nwerọ ife anyị pasịtalụ ka anyị hapụ na ịdị na-eme ka ndị ndị ọzọ ndị mba ọzọ hapụ ịda afụta anyị ka a ga-asị o nwerọ ife anyị dị mma ya o nwere ife anyị dị mma ya e nwere ejimara anyị e nwere nke anyị na-emenwu e nwere nke anyị na-emenwu na-achọbaghị ndị bekee ọbụla na-achọbaghị ndị mgbazi ọbụla na-achọbaghị ndị pastọ ọbụla i jee n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche agwa gị ide prayer point gị idesia the prayer point agwa gị na a ga-agba ya ọkụ na agba ya ọkụ with seed ahụ ime ị ga-esow seed iji wee pushie iji wee support ya ka nya wụ ekpere nwee ike rụọ ọrụ mana ha nwanwụ ndị nkụzi ụka ha nwanwụ ndị pastọ afụ enwerọkwa mgbe ha ji ede prayer point ọkwa o nwee ife na-akpa fa ha gwa gị a tụkọta ego a contribute through that seed ahụ ị ga-esow through tithe through offering gị ahụ ha ewee solve problem nke ha ọ dụziere gị nwa agwa gị sow your seed ụmụnne m ka anyị hapụ na ịda abụ ndị e riri eri usike na i- ime ihe mee ihe gị nọkata ntu ị jụọ onwe gị ajụjụ ihe a m na-eme kedu uru ya ihe a m na-eme ọ wụ eji mara gị nwa bụ onye igbo ihe a m na-eme kedu the gain o tego aka ndị a ji agwa anyị na jizọs na-abịa na jizọs na-abịa otu mkpụrụ okwu a agwara ya nna nna ha agwara ya nna ha agwara ya gị nwa na onwe gị ịnọgidegokwa nkịta na oge na fati ịkụ kwarapụ kwarapụ a ka ya agwụkwa ya ụmụ ụmụ gị na jizọs na-abịa na ọ ga-abịa dịka onye ori ị nọkatakwana ị na-ajụ onwe gị onye ori a sebere nya wụ plan kemgbe ọ pụtara na nya wụ plan ọ gasabụrụ ka o nwee traffic chie ka ụzọ eluigwe a ọ dịka ụzọ obodo obodo ndị zuru ka m na-ajụ nụ ị nọkatakwana ị na-ajụ onwe gị ruo ole mgbe ka ndị a ga-aghọrị m ruo ruo ole mgbe ka a ga-atụrụ ọrụ a ruo ruo ole mgbe ka dịzi yahoo yahoo a dịrisi nye yahoo yahoo a ihe bụ ndị isi ụka na-eme ruo ole mgbe ka ọ ga-ebi ruo ole mgbe ka a ga-eridebe gị ọrụ ị nọkata ị jụọ onwe gị ajụjụ ọkwa otu chukwu okike abịama afụ ka anyị nwa na-ekpere ọkwa otu chukwu kele elu kee ana ka anyị nwa na-ekpere ị nọkatakwana ị na-ajụ onwe gị kedu ife merụ mgbe enyi jizọs nwụrụ mgbe lazarọs nwụrụ na nya wụ jizọs akpọniteghị onye bụ lazarọs n'ọnwụ ozugbo ihe o mere ọkwa na o sekpuru ana kpọkuo okike kere ụwa onye ike niile dị n'aka ya chukwu okike abịama otu onye a na-ekpesara ọgwụ ọ kpọkuru ya bụ onye akpọlitere ya enyi ya nwoke chigha azụ chigha azụ were okwu nwa mmadụ wee mere ife ọ bụrụ na ị laikiri ihe nkụzi a m kụziri gbasara eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo gbasara nya bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke ị ga-eji gwọ ọrịa dị iche iche na-ejerọ inye mmadụ ego na-ejerọ sow seed ọbụla na-ejerọ ịkụ mkpụrụ ọbụla na-ejerọ ịkwụ tithe ọbụla ọ bụrụ na ị like nya bụ ife nkụzi m kụziri tụsara m ozi ya follow my page ka anyị bido ntata na-eṅomi ife anyị nwere ka anyị bido ntata chigha azụ na eji mara anyị nwa bụ ndị Igbo tụsara m ozi ya ma follow this page follow my page ka m nwee ike kụziere gị ọtụtụ ife nke ị na-amarọ ekenekwa m gị wee na-asị gị nke onye chiri ya zere nụ ụmụnne m o bido tata dịba mma ọ dịbakwara gboo daalụnụ